Apm should wake up. Ambuye, Ambuye, wake up. Mr. President, sir, wake up. Ambuye, we know your capabilities. I, okay, ndikuuzeni? President APM, eh? Ndi munthu osaba. Even uh, panopa ndapeza d- information yomwe ingaprove kunena kuti ngakhale 2014 to 2019 ija muja anangopakidwa pakidwa bibi koma bibi imene ija naye achina chiponda aja achina chaponda so not chiponda chaponda bibi imene ija naye achina uh, achina kaliati bibi imene ija naye achina mwanamveka ndi maloya osiyanasiyana andale amene ankaba mu G- mu dpp muja komano apm eh? apm mumaziona ndi ma property ma plot onena kuti akalekale i know one plot in lilongwe anagula 2012 president arthur peter mutharika anagula plot 2012 but he hasn't built on that plot mpaka na panopa

Anthu mwakhala ndikufuna ndikuuzeni eh, mwakhala munena eh, kamangira bwanji simukumunena APM APM ndi corruption yo APM is not corrupt according to me you know and uh, if he was to be corrupt sungamange compare ndi Chakwera sungamange compare ndi Joyce Banda sungamange compare ndi ma president onse he's the less corrupt president we have ever had in Malawi even Bingu Professor Bingu wa Mutharika anali mbava if you compare ndi apm you know nde ndimangofuna ndikuuzeni zinsisi izizi kapena kuti zilungamo izizi ena amatero koma ineyo zong'alula ah, wedi yong'alula sindimayiona ngati yanzeru chifukwa ku- wedi yong'alula imachokera from a point of kungothira uh, mchenga mu uh, mchenga mu mpunga that's not what i'm doing i'm not trying kuponya mchenga mu mpunga actually i'm trying to remove stones from the rice so that you can eat properly a malawi in fact i'm trying to find you the rice there is no rice in malawi kumene kuja kulibepo mpunga kuti mungadye ndikupezerani mpungawo kuti mudye inuyo ndiye kumandigenda hey wamisala ameneyo wamisala ndinuyo kaya dziko likhala bwanji dziko opanda fuel how can a country be without fuel and you are saying you have a parliament why do you have a parliament for god's sake for god's sake okay why, why do you have a parliament chifukwa chanji ndi parliament taisiyeni kaye judiciary ukoko why do you have a parliament

all they do is to share our money chimene mapanga iwo ajatu amangana nthawi yawo abe awa kenako akhangalira kumangana kenako abe awa wake up wake up eh? wake up ah bushiri wandipanga block sizili bo ah bushiri mmanena kuti mundipempherera kuti ndichire nde mukandipanga block the supernatural power ifika bwanji how is going to co- how are you going to connect to me

imminent solution pompo pompo inu ndi mulungu ndinu wophunzitsa chikhulupiriro cha mulungu wa pompo pompo ine ndimaphunzitsa mulungu wa patience eh, mulungu wa nthawi mulungu wa nthawi yake eh, the bible says uh, there is- pali nthawi yolima pali nthawi yokolola pali nthawi yote pali nthawi- that's the god that i preach the god of abraham the god of Is- isaac the god of jacob the god of alexis the god of malawians eh? ine ndi mulungu amenewa inu mumaphunzitsa za mulungu wa zatheka zatheka pompo pompo eh, don't even te, you know, inuyo a bushiri mumaphunzitsa uh, za mulungu wa uh, woyendetsa galimoto wopanda injini ine ndimakhulupirira kuti mulungu amayika nzeru mwa ma engineers ndikupanga injini injini ija ndikuyika mgalimoto ndipo ikawonongeka mulungu amaika nzeru mwa mekaniki kuti ayikonze galimoto ija kenako ndi mphamvu za mulungu zonsezi koma ndi- ndi zosiyana za ineyo i can prove it koma inuyo ndi za- ndi za chani za matrick trick ndi zimene mumapanga komano ndeno tinga- timangophunzitsa gospel yosiyana we teach different gospels just unblock me we can continue our conversations we can differ but approaches but we are all human beings shepherd bushiri unblock me for god's sake ah ah ndikwiyanotu ukangopitiriza osandipanga unblock ndipanga za iweyo shepherd ndikupasa 24 days for 24 hours sorry 24 day, 24 hours unblock me because ine i want my healing shepherd bushiri unayamba nkhani yolakwika waputa anthu olakwika kwambiri oh i was talking about uh, baba one baba wani anthu mukumpanga defend hey, baba wani amalimbikira hey, his business is, uh, structure achina even achina susan namangale one of the the most uh, passionate women I've, I've, I've, I've discovered in malawi ndi ndi susan namangale mfana wa wa wa wachani wa chess amatha chess kwambiri and amalimbikitsa chess over the world Ndi- ndi ndi anthu tili ndi matalent ku malawi kucha ono namangaleyo namangale advocacy imene wapanga amene uja amapanga link ndi un you know ku prison kuja amapita kukaphunzitsa anthu he does amazing work but eh, alibe kanthu alibe kalikonse is in she's not clever she's clever doesn't she work hard susan amatha kumagona m'ma 12 every night trying to get things done she receives international people just to come and see the work she does

azingoti ah, awawa ndiwongotengeka komano sikuti ali strong in the foundation of justice you know, because if you are founded on justice you can't be found eh, defending chakwera because iweyo susan tinayamba kusemphana kumayambiriro you know i was telling you let's abolish

Uh, and I, am calling her Susan because she, we are friends and uh, I believe in first names. By the way, I have always been somebody who believes in people's first names. You know, things zote na mangale uh, ndi bambo ake a Susan kapena ndi eh, Susan tu ine sinakumane bona. Eh, by the way, people think hey, eh, Alex Suzy eh eh anamopseza Susan nkanthu ambiri mbiri. Hey, inu zimene mupangazi Alex Suzy tikulibepo ku Malawi. Inu inu muli ku Malawi. the cartel it uses family uses our friends imagwisa ntchito even azibusa ina azibusa ambi minda abulabula makofi chokani apa kwabula kwabloka chifukwa chakuganiza kopusa umakhala ndi gospel ya bushiri there are a lot of pastors that have the gospel of bushiri some doesn't don't preach it but they practice it that's why uh, Cha- uh, Chakwera had people around him had pastors yeah, around him because these are pastors